boma la egypt ladzipereka kukonza nso nkhokwe za chimanga zomwe zikufuna kugwa ku maofesi a nfra mu mzinda wa lilongwe bungwe la mhrc lapempha boma kuti lichite machawi kuunikira ndi kukonzanso lamulo lokhudza kupeza ma uthenga mosavuta mtsogoleri wa udf atupele muluzi amusankha pa mndandanda wa atsogoleri 100 omwe akatenge mbali ku msonkhano wa zamalonda global future builders 2026 ndipo m'zamasewero timu ya fcb nyasa big bullets yayamba ntchito yosaka mphunzitsi wamkulu watsopano tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane tiyambe ndi nkhani yoti boma la egypt lati ndilodzipereka kukonzanso nkhokwe za chimanga ku national food reserve agency nfra ku lilongwe zomwe zikufuna kugwa kazembe wa dzikolo kuno ku malawi a rasha hamdy wanena izi pomwe amakayendera nkhokwezi kumbali yake wapampando wa bodi ya nfra dr bruce munthali wati ulendowu unali wa phindu.
Tanabwera kuno makamaka ndi pempho limene tinapereka kwa iye kuti atithandize nkhani yokhudzana ndi nkhokwe zathu zimene ziku- pakati pano zilipo 8 zimene zikufuna kugwa nde tinaona kuti tichite kuti zinthu mwa- msanga kuti zinthu zimenezi zi- zikonzeke Eh, panopo eh, atilonjeza iwowo ambasada ya kazembe uh, ku egypt kunena kuti posachedwapa alembe a- atumiza ripoti ku boma la kwawo kuti aone kuti ntchi- ntchito imeneyi ingathe- ingatheke bwanji boma la dziko la norway layamikira momwe dziko lino likugwiritsira ntchito ndalama zachitukuko kuchoka ku dzikoli zomwe akuti zikusintha miyoyo ya anthu ambiri poyankhula atayendera malo opangira katundu ku nasfam ku lilongwe lachiwiri Wachiwiri kwa nduna ya dzikoli yoona za chitukuko m'maiko a Stine Renate Haheim wati ndiokondwa ndi momwe boma kudzera ku Nasfam likupangira katundu poonjezera mchere ndi kupezetsa anthu mwayi wa ntchito. Franklin Mtambalika walemba lipoti ili. Wachiwiri kwa nduna ya dziko la Norway yoona za chitukuko m'maiko a Stine Renate Haheim wati ndiosangalala kuti dziko lino likugwiritsa bwino ntchito ndalama zachitukuko zomwe boma lake lidapereka ku nthambi ya zaulimi yomwe dziko lino limadalira pa chuma chifukwa amayi ambiri akutakataka a haheim ati akukhulupirira kuti kuthandiza magawo onse a zaulimi ndi othandiza pa chuma chifukwa alimi ogula mbewu ndi kampani zowonjezera mchere zimapanga phindu ndi kubweretsa chuma ku dziko lino wachiwiri kwa nduna za ulimi a thoko tembo omwe anali nawo pa ulendo woyendera ntchito za nasfam wati boma likuzindikira phindu lomwe bungweli likubweretsa pa chitukuko cha chuma cha dziko lino ndipo walonjeza kuti boma lithandiza kukuza ntchito zake kuti lizipanga katundu ochuluka mzaka zapitazi nasfam yakula kukhala yodalirika kuti anthu ambiri amafuna kugula zinthu za nasfam komanso zikakhala kuti zinthu zikukula choncho nde zimapezekanso kuti anthu ambiri akufuna zinthu zawozo nde padakali pano pawo sakutha kupeza kupanga meet demand yonse imene angathe kufuna mu zinthu zina nzina nde atidandaulira dandaulo limeneli nde tikhala pansi ndi azinzathu ifenso monga kuboma kuona kuti kodi tingawathandize banji pakali pano wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la nasfam a richard petauchere wati mavuto omwe akhudza maiko pa dziko lapansi nawonso awakhudza kuphatikizapo kusowa ndalama zakunja zomwe amagwiritsa ntchito akamayitanitsa zipangizo zopangira katundu wawo mwa zina m'malo mwa zodiac kuno ku lilongwe ndine franklin mtambalika
nduna yona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a george chaponda yati boma likudalira thandizo la mabungwe komanso kampani kuti ipeze ndalama zokwana 71 billion kwacha imene ikuperewera pothandiza anthu omwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi Dziko lino lidaika chiganizo choti ligwiritse ntchito K209 biliyoni pa ntchitoyi. Pakadali pano, dziko la Zimbabwe lathandiza ntchitoyi ndi katundu osiyanasiyana. Sam Banda akutiuza nkhani yonse mu lipoti ili. Pamwambo olandira thandizo la katundu osiyanasiyana kuchokera ku dziko la Zimbabwe, othandizira anthu amene akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko lino umene unachitikira ku likulu la boma ku lilongwe lachiwiri mlembi wamkulu wa boma dr justin saidi anawerenga kalata imene inati ndondomeko yotolera ndalama zogulira katundu amene akufunikira ikuperewera ndi 71 biliyoni kwacha pa ndalama zonse zokwana 209 biliyoni kwacha malinga ndi kalatayi bungwe loona za ngozi zogwa mwadzidzidzi la dodima lagwiritsa ntchito K138 biliyoni pa ntchito yothandiza anthu amene akhudzidwa ndi ngozizi, maka kumbali yopereka chakudya komanso mavuto ena amene adza monga madzi osefukira. Pakadali pano, nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena, Dr George Chaponda, yati boma lalimbikitsa ntchito yosonkhetsa ndalama zimene zikuperewerazi kudzera m'mathandizo ochokera ku kampani komanso mayiko akunja poonetsetsa kuti anthu onse amene akhudzidwa asavutike. tikuona kuti tili ndi department imene kuyang'anira zimenezi mwaona onse amene abwera pamenepo ndiponso mwaona anthu amene akuthamanga uku ndi uku kuti palibe munthu amene azafa ndi njala chifukwa iwo azapitirizabe kuuza maiko ena kuti atithandize ndi mmene zinthu zikubwerera ndikuona kuti ndithu deficit imene izachepa M'mawu ake, kazembe wa dziko la Zimbabwe kuno ku Malawi, Dr Nancy Saungweme, anati mtsogoleri wa dziko lawo, Emmerson Mnangagwa, ndi amene anayambitsa ndondomeko kuti dzikolo lithandize dziko la Malawi pofikira a ntchito za malonda kuti achitepo kanthu ndipo ndi amene asonkhanitsa katundu monga zofunda, shuga, mafuta ophikira, ufa ndi zina zoti zithandizire anthu amene akhudzidwawa. President Peter Mutharika analengeza mwezi wa October chaka chatha kuti dziko lino lagweredwa ngozi ya dzidzidzi zitadziwika kuti anthu 4 miliyoni avutika ndi vuto la kusowa kwa chakudya pakati pa miyezi ya October ndi Malichi chaka chino.
Bungwe la Malawi Human Rights Commission MHRC lapempha boma kuti lichite machawi kuunikira ndi kukonzanso lamulo lokhudza kupeza mauthenga mosavuta Access to Information Law ATI. Mkulu wa nthambi yoona za lamuloli ku MHRC a Chance Kalolokesya wati pali zambiri zoti lamuloli liunikiridwenso kuti lizitha kugwira ntchito bwino ntchito yake. Zambiri mu lipoti la Kenford Mdima. Mkulu wa nthambi yoona za lamulo lopereka mphamvu kwa anthu kupeza mauthenga mu nthambi za boma la access to information ku malawi human rights commission a chance kalolokesya wati mabungwe ambiri a boma komanso oima paokha akunyalanyaza kutsatira zomwe lamuloli limanena iwo ati zina zikuchititsa izi ndikuti anthu ambiri sakudziwa za lamuloli komanso magawo ena a lamuloli amatsutsana ndi malamulo ena pa nkhani yopereka uthenga kwa anthu iwo ati bungweli ladziwitsa kale unduna wa zofalitsa nkhani zoti lamuloli likufunika kukonzedwanso ati yayamba kale kugwira ntchito inamba 2020 koma magwiridwe ake a ntchito a ati kapena lamulo limene likuthandizira anthu kupeza mauthenga mosavuta ndiwo sa- sakutikhutira ndi osakwanira pakali pano chifukwa ndi anthu ochepa amene akudziwa za lamulo limeneli muno malawi one secondly anthu amene ali ndi information amene timati information holders kapena ma institutions nawonso sali pasogolo kuonesesa kuti akukwanilisa zimene lamulo liku kumbali yake wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo ya zofalitsa nkhani a kingwell liphuka wati komitiyi ili ndi chidwi chothandiza pa mavutowa titakumana nawo iwo alankhula mbali yawo komanso atiwonesera za mmene zinthu zikuyendera kuchokera pa nthawi imene lamulo linaperekedwa kuti munthu akhale ndi kuthekera kopeza uthenga Ah, anthu ena anavomereza mereza zimenezi ndipo akuzitsatira zikuchitikadi, koma pali ena amene sakutsatira adakasalirabe mbuyo ngati kuti lamulo palibe. Choncho zinatikhuza ife kwambiri kuti ah, ngati parliament imene tikuonanso zokhuzana ndi kufalitsa kwa mauthenga komanso ah, zokhuzana ndi mmene mauthenga angayendere tinaona kuti siziyenera kukhala choncho. padakali pano mhrc yati ikufunika 500 miliyoni kwacha pa chaka kuti ifikire anthu mdziko muno

Koma momwe chitukuko chimenechi chafikira m'dziko lino, chadza ndi zabwino komanso zambiri zoipa zake, ndipo kwa maiko amene sakuzitsata bwino za chitukuko chimenechi akukumana ndi mavuto. Potsekulira msonkhano wa masiku awiri okhudza kuteteza uthenga wa anthu, Data Protection Conference, umene akonza ndi a bungwe la macra ku Lilongwe,

sanapangepo china chilichonse ndinena kuti zisamangokhala za nkhambakamwa ayi zikhala action tipange ma systems onena kuti anthu atetezedwe anthu asamakhale ma victims pa facebook pa twitter pa ma whatsapp ah.
wapampando wa board ya bungwe la macra a chancy gondwe wati bungweli likuchitapo kanthu pa vutoli. izozo ndi zomveka ndithu nthawi zambiri timadalira kuchita report ku Meta kuti mwina atithandize pakakhala ma issues okhudzana data breaches Ah, koma ngati dziko ah, tikuyenera kuti tikhale ndi ma systems athu amene titha kumagwiritsa ntchito Ah, ma systems enawo alipo koma chofunikira mwina ndi upangiri ah, ndi ukadaulo kuti mwina tiyambe kutani tiyambe kugwiritsa ntchito ma systems ena amene ah, alipo pakadali pano Msonkhano wa masiku awiri okhudza kuteteza Uthenga wa anthu, Data Protection Conference, ndi mbali imodzi ya sabata yokumbukira kuteteza uthenga wa anthu, Data Privacy Week. Thupi la yemwe anali mtolankhani wodziwika bwino a Francis Tayanja Phiri aliyika m'manda a Stella Maris ku Blantyre. Atolankhani omwe anali nawo pamwambowu ati imfa ya a Phiri yawakhudza kwambiri kamba koti anali ndi mtima wothandiza atolankhani omwe akuyamba kumene ntchito. A Francis Tayanja Phiri anamwalira lamulungu ku chipatala cha Queens atadwala nthawi yochepa. A Macdonald Chapalapata, a Emmanuel Mwamba komanso a Maganizo Mazeze ati adzikumbukira a Tayanja Phiri ngati munthu wabwino, odzichepesa, ocheza ndi aliyense komanso odziwa kufukula nkhani zokhudza anthu m'midzi. a francis tayanja phiri ndidzakumbukira ngati munthu mmodzi amene anali odziwa ntchito yawo ah, pa chizungu timati features writer ndagwira nawo ntchito ku daily times komanso ndagwira nawonso ntchito ku nation ah, publication Ah, even nthawi imene yoti apuma pa ntchito ah, takhala tikukumana takhala tikugwira ntchito zina ndi zina limodzi ndi chimene chimandisangalatsa ndi iwowo chinali choti amafunafuna kuti athandizebe atolankhani amene akubwera kumene ah, powadziwitsa zina ndi zina zimene ah, zimayeneka kuchita kuti ah, munthu akhale mtolankhani wabwino
Ah, francis anali munthu wabwino kwabasi anali mtolankhani odziwa kulemba francis amacheza ine ndagwira naye ntchito kwa mpaka zaka 25 imene iye amasiya ntchito inenso kusiya ntchito ndi anthu oti mu zaka zimenezi ndi anzathu amene tagwira ntchito kwa zaka zambiri ah, takhala bwino kwambiri ndipo francis amadziwa kuthandiza atolankhani achichepere kuti afike poluso lake chifukwa francis amadziwa kulemba kwambiri kwake ndoti tine kuti ndi munthu anali munthu wabwino kwambiri munthu wozichepesa munthu wocheza ndi wina aliyense komanso china mwa icho choti pa nthawi imene mwina ambiri ife timayamba uh, utolankhani uh, mzaka zapitazo about 20 years ago francis was there ndi amene amatipanga inspire kuti okay mwina story yanu mwalemba chonchi iyayi pakuti pakuti mukanakonza ndiyeno ndi zinthu zoti ifeyo ngati ineyo mu- ah, ndaphunzirapo zambiri ah, kuchokera kwa iyeyo makamaka pa upangiri umene amapereka kuti ah, nkhani ah, zizilembedwa mwadongosolo komanso kuti nkhani zikamalembedwa kawiri kawiri zikhale kuti zikukamba za anthu athu amene uh, tikuyenera kuwatumikira makamaka anthu akumudzi empowerment komanso
Omwe anayimira boma wachiwiri kwa mkulu wa zofalitsa nkhani mchigawo chakumwera Brenda Nkosi wati nduna unduna wa zofalitsa nkhani ndi okhudzika ndi imfa ya Phiri. ayi unduna wofalitsa nkhani kwambirinso anduna omwe anatituma kuti tizayimirire ndife okhudzidwa ndi achisoni kuti ta aluza munthu mmodzi mwa anthu ofunikira kwambiri ku dziko chifukwa atolankhani amathandiza kupereka mauthenga ochokera ku boma ntchito yomwe amagwira atolankhani zimathandiza kuti anthu adziwe zomwe boma likupanga komanso kuti akhale anthu ah, opanga ziganizo zoyenera chifukwa cha kukhala ozindikira komwe kumabwera kudzera mwa atolankhani mukuonera nkhani pano pa zodiak muli ndine chisomo nyirenda tili ndi zambiri khalani pomwepo

kuli kukhakhala kwa madesk a mu ofesi mwanumo lero mavuto anu onse atha chifukwa pyh furniture limited yabwera ndi mayankho a mavuto anuwo a pyh furniture limited akupanga zitseko zamakono zolimba matebulo a mu ofesi apamwamba othandizira kuti ntchito yanu ipite patsogolo masofa abwino oti kukhala kumachita kumva bwino komanso nyumba kuchita kuoneka ngati wafika ku paradizo ndi mabedi ogonetsa tulo tokoma komanso obweretsa maloto abwino kuwonjezera pamenepo a pyh amapanganso ma kitchen unit amakono ndi ma dressing table opangidwa mwaluso ndi zina zambiri a pyh amalolanso kuwapatsa ma design akumtima kwanu ndipo amakwaniritsa

takulandiraninso tionenso mitu ya nkhanizi tisanapitirire boma la egypt ladzipereka kukonzanso nkhokwe za chimanga zomwe zikufuna kugwa ku maofesi a nfra mu mzinda wa lilongwe bungwe la mhrc lapempha boma kuti lichite machawi kuunikira ndi kukonzanso lamulo lokhudza kupeza mauthenga mosavuta mtsogoleri wa udf atupele muluzi amusankha pa mndandanda wa atsogoleri 100 omwe akatenge mbali ku msonkhano wa zamalonda global future builders 2026 zamasewero timu ya fcb nyasa big bullets yayamba ntchito yosaka mphunzitsi wamkulu watsopano Tipitirire ndi nkhanizi, Mtsogoleri wa chipani cha United Democratic Front, udf, a Atupele Muluzi awasankha kukhala pa mndandanda wa atsogoleri 100 omwe akatenge nawo gawo pa zokambirana za Global Future Builders 2026. A Muluzi ali mgulu la atsogoleri ndi akatswiri opanga ziganizo pa dziko la pansi ndi ntchito za malonda, Ndipo pa msonkhanowu omwe uchitike ku Istanbul mdziko la Turkey kuyambira pa 26 mpaka pa 30 April ndipo poyankhula maka ndi Zodiak, a Muluzi ati pamene maiko akusintha kusiya kumangodalira thandizo kupita ku ntchito za malonda, maiko amu Africa kuphatikizapo a Malawi akuyenera kugwiritsa ntchito mwayiwu kuti atukuke. Ndipo gulu lina la Asilamu okhudzidwa lalengeza kuti layimitsa zionetsero zomwe linakonza mawa Lachitatu ati podandaula ndi kuchedwa kwa chigamulo pa mlandu okhudza chisankho komanso kayendetsedwe ka bungwe la Muslim Association of Malawi. Wapampando wa komiti yomwe inakonza zionetserozi a Abdul Aziz Jamison wati izi zadza kutsatira msonkhano omwe gululi linali nalo ndi nduna ya zachilungamo lachisanu lapitali ndipo poyankhula pa msonkhano wa atolankhani ku lilongwe a jamison ati ndunayi yawatsimikizira kuti iwapatsa mayankho oyamba pa 7 february komanso otsiriza pa 20 february koma wati ngati ndunayi siwapatsa mayankho omveka adzachita zionetserozi pa 28 february
Uh, malingana ndi chikonzero chimene tinali nacho kuti tiyende pa nsewu kukatula nkhawa zathu ku court uh, chikonzero chimenechi tachiyimitsa kaye uh, malingana ndi uh, zokambirana zimene tinali nazo ndi anduna azamalamulo ndi chilungamo kunena kuti tiwapatse nthawi kuti ayiunikirenso nkhani imeneyi kuti madandaulo athu tikhoza kuthandizidwa popanda kupita pa nsewu kotero tinayitana atolankhani kuti tiliuze dziko komanso anthu amene timayenera kuyenda nawo pa nsewu kuti mawa sitikupita pa nsewu mpaka uh, pa 20 february pamene tidzaperekeno chiganizo tikupitanso kapena sitikupita malinga ndi zotsatira zimene zizabwere ndi ntchito imene anduna akufuna kuigwira. Chigamulo chimene tikuyembekezera ndi cha mulandu umene a Mussa Shaibu ndi azinzawo 62 anakadandaula ku bwalo la milandu kunena kuti bungwe la Muslim Association of Malawi silinayendetse zinthu mwandondomeko um, makamaka pakasinthidwe ka malamulo kapena kuti constitution ya bungwe la Muslim Association of Malawi komanso kachitidwe ka zisankho zawo. Um, ngati chipembedzo poyambirira anthu asanapite ku khoti adafuna kuti anthu kuti akambirane ndithu koma mbali ina siidavomere kutero chachiwiri anthu atapita kukamang'ala ku khoti uh, asanayambe kulowa khoti Panalinso ndithu kukambirana kunja kwa khoti komano mbali ina siyidavomere kulakwitsa kwawo n'chifukwa chake nkhani inapitilira mpaka kufika pamenepa.
Zamasewero Timu ya FCB Nyasa Big Bullets yayamba ntchito yosaka mphunzitsi wamkulu potsatira kuchotsedwa ntchito kwa a Peter Mponda pa udindo mu December chaka chatha pomwe inalephera kutenga tnm Super League. Mkulu wa timuyi Albert Chigoga wati Apereka mwayi kwa aphunzitsi a m'dziko muno komanso kunja kwa dziko lino kuti afunsire ntchitoyi. A Chigoga ati akufuna mphunzitsi yemwe ali ndi zomuyenereza pa ntchito yake ndipo akhale yemwe ali ndi pepala la uphunzitsi wa mpira wa miyendo la caf. apanso ndi pamapeto pa nkhanizi koma tisanasiyane tonenso mitu yake zipereka kukonzetsa nkhokwe za chimanga zomwe zikufuna kugwa ku maofesi a nfra mu mzinda wa lilongwe bungwe la mhrc lapempha boma kuti lichite machawi kuunikira ndi kukonzanso lamulo lokhudza kupeza mauthenga mosavuta mtsogoleri wa udf atupele muluzi amusankha pa mndandanda wa atsogoleri 100 omwe akatenge mbali ku msonkhano wa zamalonda global future builders 2026 ndipo mzamasewero timu ya fcb nyasa big bullets yayamba ntchito yosaka mphunzitsi wamkulu tsopano pezani zambiri pa zodiak